Yanni tubabuw ni arabuw ka se an fɛ yan yala mara cogoya dɔ tun tɛ an bolo ka kɔrɔ wa an tun bɛ ɲɔgɔn mara la min na yanni tubabuw ka na k'a fɔ anw ye k'a fɔ ko an ka mara cogoyaw man ɲi k'olu ye dictature ye ko ni mara cogoya de ka ɲi k'o ye démocratie ye ko an ka olu ta yala mara cogoya dɔw tun ma tɛmɛ an fɛ yan ka kɔrɔ wa min ni sera ka mara kɛ ka lafiya lase jamanadenw ma ka jamanadenw ka bila hɛrɛ bɛɛ lajɛlen na ka kɔn tubabu ni arabu seli ɲɛ yan wa o la an tun y'a layidu ta aw ye k'a fɔ ko demokarasi ni bɛɛya o misaliya min tɛmɛna an fɛ yan ka kɔrɔ ko an bɛna ɲɛfɔli kɛ aw ye o kan o la bi ka kɔn tubabu ni arabu seli ɲɛ an fɛ yan faamalabaw ni mansalabaw olu tɛmɛna an fɛ yan n'o ye anpiribaw ni royaume baw ye olu tɛmɛna an fɛ yan olu ye ɲɔgɔn mara san waa yirika camanw na ka kɔn tubabu ni arabu seli ɲɛ an fɛ yan olu tun bɛ ɲɔgɔn mara mara cogoya jumɛnw na yala olu tun bɛ ɲɔgɔn mara de i n'a fɔ kungo kɔnɔ sogow bɛ ɲɔgɔn mara cogo min na wa ayi olu tun bɛ ɲɔgɔn mara mɔgɔya hakili dɔ de la o hakili ninnu olu de fara farala ɲɔgɔn kan bi n'an b'a fɔ u ma ko mara kankeya n'o ye système de gouvernance ye o la bi demokarasi ale ni dictature o min bɛ fɔla diɲɛ kɔnɔ bi an bɛna an ka dɔ fɔ marakanke fila n'o ye système gouvernance fila ye min tɛmɛna an fɛ yan empire ba fila kɔnɔ an bɛna olu mara kankeya ɲɛfɔ aw ye walasa aw k'a faamu yala olu fila la jumɛn tun ye dictature ye jumɛn tun ye démocratie ye walasa aw k'a dɔn k'a fɔ ko marakankeya min bɛ ka fɔ an fɛ bi k'olu tɛ marakankeya kuraw ye an bolo yan nka i b'a ye k'a fɔ tuma o tuma ni an bɛ an miiri ko dɔ la an bɛ an miiri a la wali minan de kɔnɔ an tɛ ɲinini kɛ an yɛrɛ ka minɛnw kɔnɔ o laban bɛ taa kɛ gɛlɛya ye fo tuma dɔ la an bɛ kɔnɔna fili an tɛ se k'an yɛrɛ bɔ gɛlɛya min kɔnɔ o la marakankeya belebele fila min tɛmɛna an fɛ yan faamala belebeleba fila kɔnɔ n'o ye anpiriba fila ye o marakankeya dɔ ye ɛɛ soso faamala empire du soso O mara kankeya tɛmɛna yan o kɔfɛ empire du manden n'an b'a yela an ka livre d'histoirew kɔnɔ ko empire du mali k'a sɔrɔ empire du mali tɛ fewu empire du manden de don an bɛna tila ka na o fana ɲɛfɔ aw ye an ka vidéo gɛrɛw la aw abonnélen to an ka kɔkɛ la walasa o jajuru ninnu kana fɔ aw kɔ cogo si la o la mara kankeya fɔlɔ min tɛmɛna an fɛ yan n'a tɛmɛna soso faamala kɔnɔ n'o ye empire du soso ye o mara kankeya an b'a fɔ k'a fɔ tagabolo min tun b'ale bolo régime de gouvernance min tun b'ale bolo wala régime politique min tun b'ale bolo bɛrɛbɛrɛli tagabolo min tun bɛ ale bolo a bɛ fɔ o de ma ko goya goya ni bi n'an bɛ se k'a faamu k'a fɔ ko dictature sumaworo kante de tun ye ale mara ko ɲatigi ye a ko tun bɛ ale de bolo o la sumaworo kante yanni ale ka fanga sɔrɔ ale tun bɛ wagadugu wala gana ka mara ale tun b'o de kɔnɔ tuma min na ale y'a ye k'a fɔ o fanga dɔgɔyara ale bɛ se ka o kɛlɛ ka s'o la a taara masala misɛnnin gɛrɛw ɲini n'o ye royaume gɛrɛw ye k'olu nɛgɛn walima a n'olu ka bɛnkan kɛ u ka taa empire du Ghana wala empire du eh, Wagadugu k'o kɛlɛ ka i sigi fanga la o la ale sigilen kɔfɛ fanga la ka ɲɛmɔgɔya sɔrɔ ale nana tagabolo min labaara ale nana goya goya kankeya de labaara n'o ye ka ko bɛɛ lajɛlen waleya to fanga la nɛgɛni foyi tɛ a la o la Sumaworo kante ka mara tuma la ni a mago jɔra mɔgɔ min den na k'a fɔ k'a bɛ fɛ ka o kɛ kɛlɛden ye a bɛ taga o minɛ o la k'a sɔrɔ a diyara o ye a ma diya o tigilamɔgɔ ye a b'o tigilamɔgɔ den ta k'o fara a ka kɛlɛ jama kan o kɔfɛ sumaworo kante baara fɛn o fɛn tun bɛ yen nɔ k'a fɔ ko jamana bɛ se ka labɔ nɔgɔ la ni a ye i n'a fɔ sɛnɛ bagan mara jɛgɛ mɔ ani ɲɔgɔn furakɛw ale tun bɛ mɔgɔw bila olu la goya goya de kɔnɔ o de kosɔn i b'a ye k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnyala foroko ninnu ta sira fɛ du kelen kelenna bɛɛ lajɛlen sumaworo yɛrɛ de tun bɛ mɔgɔw bila ka taga o la i b'a ye k'a fɔ sumaworo kante ale kɛlen kɔfɛ k'a miiri k'a fɔ baara min bɛ se ka jamana bɔ nɔgɔ la ka jamana lataa ɲɛ ale ma o baara ninnu kɛli ale ma o kɛ mɔgɔ dɔ ka hakilina ɲinini kɔnɔ bilen sɛnɛ bagan mara jɛgɛ mɔ ani a ɲɔgɔnna gɛrɛw olu ko min bɛ yen n'olu bɛ se ka kɛ jamana ka bɔ nɔgɔla sababu ye ale tun bɛ mɔgɔw bila k'olu kɛ goyagoya de la o la du kelen kelenna bɛɛ lajɛlen n'a donna du min kɔnɔ k'o mɔgɔ hakɛya lajɛ a bɛ taa foro la ka taga olu ka kan ka kɛnɛ hakɛya min sɛnɛ ale yɛrɛ de b'o suman k'o bila o kɔrɔ ka tila k'u bila k'u k'o sɛnɛ n'u m'o sɛnɛ fana a bɛ ko latɔn u la u ɲininka aw fanga bɛ se nin na wa wala aw fanga tɛ se nin na wa o tun t'a la o la baara min bɛ yen nɔ ni a tɛ kɛ sababu ye ka jamana lataa ɲɛ kosɛbɛ a ye fanga bɔ o ko caman na a lama dɔ ye mun ye n'o y'a misaliya dɔ ye donsoya o tun bugulen don an fɛ yan kosɛbɛ i b'a ye du sɛnɛkɛla caman tun kɛra donsow ye olu tun bɛ yɛlɛma kungo kɔnɔ ka waati jan kɛ tuma dɔw la u bɛ na fɔ samiya ban waati u bɛ taa sogo fɛlɛ la ka sɔrɔ ka na ni sogo ye a nana a ye k'a fɔ ko o bɛ kɛ sababu ye ka na kɛ gɛlɛya ye minkɛ a nana du bɛɛ lajɛlen kɔnɔ donso mɔgɔ hakɛ min ka kan ka kɛ donso ye ka dan sigi o la o la ni o bɔra la tɔ bɛɛ lajɛlen bɛ taa sɛnɛ la baara o baara bɛ yen k'a fɔ ko jamana tɛ taa ɲɛ ni a baaraw ye a nana olu caman latɔn ka dan sigi olu la aw bɛ to k'a mɛn tuma caman k'a fɔ ko tilefɛ zirinda ko a man ɲi a man ɲi mun de la a kuma in wulila yɔrɔ jumɛn i b'a ye k'a fɔ n'a fɔra ko ka barodaw sigi ko mɔgɔw ka an bɛ teminba min na bɔlɔn kɔnɔ sisan fɔlɔ eh, mɔgɔ denmisɛnninw tun bɛ sigi ten de fɔlɔ la ka zirin da ɲɔgɔn ye ka ɲɔgɔn ɲɛna tigɛ nka sumaworo kante de nana tilefɛ zirinda latɔn gedegede k'a bɔ yen nɔ n'i yer'a la ta bɛ tugu i la o la denmisɛnnin kodɔnbali min bɛ yen n'olu ma se forolataga ma ni olu tɛ se ka bɔgɔ a nana fɔ olu ye k'a fɔ ko ni mɔgɔ min ye zirin da tile fɛ k'i fa bɛ sa walima i ba bɛ sa walasa olu fana ka barolasigi fu k'o se k'o dabila o rɔ ko o ko bɛ yen k'a fɔ ko jamana ɲɛtaga ko tɛ a nana olu bɛɛ lajɛlen natɔn ni mɔgɔ min y'a kɛ a bɛ ta da i kan o rɔ n'a mago jɔra mɔgɔ min na ka kɛ kɛlɛden ye a b'olu ta k'olu kɛ kɛlɛden ye a ka kɛlɛdenw fana la ni minnu sera muso furu ma o y'a sɔrɔ furu nafolo ka gɛlɛn kosɛbɛ a bɛ taa ka taga sunguruninw cɛ ka na n'a ye k'a di a ka kɛlɛdenw ma a b'a aw b'aw ɲɛnata sunguruw na ɔ o yɛrɛ nana kɛ sababu ye muso sɔrɔ gɛlɛyalen mɔgɔ caman taara don sumaworo ka kɛlɛdenya la walasa ale bɛ se ka muso sɔrɔ nɔgɔya la cogo min na o rɔ ale tun bɛ kow kɛ goya goya de la i tɛ ɲininka ko nin ka ɲi wa wala nin man ɲi wa o tun tɛ yen o la ale ka mara kankeya n'o ye a ka régime politique ye o ni fɛn min bɛ se ka suma ɲɔgɔn ma bi a bɛ fɔ o de ma ko dictature o kɔfɛ marakankɛya belebeleba min dɔ tɛmɛna an fɛ yan an ka dɔfɔ kɔnɔ o de ye eh, manden faamala o ka mara kɛcogoya ye n'o ye empire du manden n'an bɛ to k'a fɔ ko empire du mali an ka livre histoire kɔnɔ o la empire du manden ale ka maraw tɛmɛna cogo di sunjata de tun bɛ ale mara ɲɛkunya la nka yanni ale ka na mara la i b'a ye k'a fɔ mɔgɔw nana dimi sumaworo kante ka mara kɛcogoya kɔrɔ a tɔɔrɔ nana bonya mɔgɔw kan mɔgɔw nana murutili daminɛ dɔɔni dɔɔni ni an b'a fɔ a ma ko ka rebeller ka rébellion créer i b'a ye mirindi n'o ye population min bɛ yen ni tɔɔrɔ bonyan'olu kan olu nana murutili daminɛ ka rebeller ka fara fara ɲɔgɔn kan ka to ka sumaworo ka mɔgɔw k'olu kɛlɛli daminɛ dɔɔni dɔɔni u nana t'o la k'u fara ɲɔgɔn kan dɔɔni dɔɔni k'u fara ɲɔgɔn kan dɔɔni dɔɔni ka taa sunjata o y'a sɔrɔ ale fana taara ɲanimaboli la n'o ye exil ye ka taga ale fana nɔfɛ ka na o fara u kan u nana fara ɲɔgɔn kan ka kɛ fangaba ye o de cogo la ka sumaworo kɛlɛ fo ka na sumaworo ka fanga ka se k'o labin o la sumaworo kante ale ka fanga binnen i b'a ye k'a fɔ manden faamala nana sigi manden faamala o sigira an bɛ se k'a fɔ bɛɛya de kan mun na bawo i b'a ye k'a fɔ jamakulu min tun farala ɲɔgɔn kan ka muruti sumaworo ma ni sunjata nana fara u kan ka sumaworo ka fanga tɔ labin i b'a ye k'a fɔ olu ko ko ka bɛnkan de kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ka mɔgɔw ka hakɛw ka olu latanga dɔ kana taa bin dɔ kan dɔ kana mara kɛ a sago ye walima dɔ kana mara kɛ a kelen hakilina ye o la o de la u nana sunda eh, sumaworo labinnen kɔfɛ yanni u ka faama lasigi u ye lajɛ belebele kɛ u taara fɔlɔ ka jama bɛɛ fara ɲɔgɔn kan fɛn fɛn sɔrɔla sumaworo labin na u y'olu bɛɛ lajɛlen wele ka lajɛ belebeleba kɛ kalo kelen ɲɔgɔn kɔnɔ u y'o de kɛ a lajɛ la ni an b'a fɔ a ma ko kurukanfuga gwara n'a kuma bɛ diɲɛ da bi k'a fɔ ko la charte de kurukanfuga ni a kuma diyara an na an bɛ se k'a fɔ k'a fɔ k'o de ye mɔgɔya sariya fɔlɔ ye n'o ye organisation sociale ka sariya dilan a la an bɛ se k'a fɔ k'o ye a fɔlɔ ye o la o de taara yanni ka faama lasigi o kurukanfuga sariya tali kɛnɛ kan u ye mɔgɔ minnu minɛ eh, sumaworo nɔfɛ u y'olu kiri olu kirili bannen kɔfɛ u nana ka sariyaw dilan mun de ka ɲi mun de man ɲi mɔgɔ bɛ dan yɔrɔ jumɛn furu bɛ kɛ cogo di ni dɔ donna dɔ gasi la o kiriw bɛ tigɛ cogo di u nana o sariya ninnu bɛɛ lajɛlen u nana olu dilan k'olu fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ a ma ko kurukanfuga bɛnmakan walima kurukanfuga kurundu o la o bɛnna kurundusen min dalajɛlen b'an bolo an ka dɔfɔ kafaw kɔnɔ n'o y'an ka livre d'histoire ye o bɛ kurundusen kɛmɛ ani kurundusen bi duuru ani fila de la nka an bɛ to ka kurukanfuga sariya balabalalen dɔw ye dɔw bolo ko ko kurukanfuga sariya ko sariya sen bi naani ani naani aa an t'a dɔn u y'o bɔ yɔrɔ min na min kɔni dalajɛlen don an bolo an ka dɔfɔ kafaw kɔnɔ manden dɔfɔ kafa kɔnɔ ni mɔgɔ mako b'a la o bɛ se ka na an wele an bɛ livuru in lase i ma sariya sen kɛmɛ ani sariya sen bi duuru ani fila o de bɛ o kɔnɔ organisation sociale mɔgɔya eh, tanamako bɛɛ lajɛlen b'o kɔnɔ k'a daminɛ jamana la ka na duw kɔnɔ ka na mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ la a bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔlen don o koɲa ninnu kɔnɔ o bannen kɔfɛ u tilalen kɔfɛ olu labɛnni na u ko k'u ka faama kelen sigi u kunna min bɛna u mara o faama de nana bɛn sunjata ma ale taara o de sen fɛ k'a sigi fanga la a ma kɛ ni ɲɛnatali ye nka ko ɲɛnabɔla min tun bɛ a kɛnɛ kan olu de farala ɲɔgɔn kan ka sunjata ta k'a kɛ faama ye ko a ka mara kɛ o waati bawo fanga ye fɛn min ye hali ni a ka di bɛɛ ye nka bɛɛ tɛ se k'a kɛ fɛn min ye kelen ye mɔgɔ fila tɛ se ka jɛ o la jagoya dɔ de bɛ ta ka a bila a la o la sunjata talen kɔfɛ k'a bila o baaraw la bɛnmakan min kɛra olu lawaleyaliw daminɛna nka i b'a ye k'a fɔ mɔgɔw nana o bɛnmakan ninnu sɔsɔliw daminɛ dɔɔni dɔɔni k'a yɛrɛ sago kɛ walima diɲɛko kɛw k'olu kow daminɛ dɔɔni dɔɔni olu dɔw ye mun ye sumaworo kante tun ye jɔnya o la o dabila pewu k'a fɔ ko jɔnya ye mɔgɔ fila latiɲɛ de ko ka jɔnya dabila pewu e da e dalen bɛ so jɔ kɔnɔ ko dɔ bɛ e kɔ foro la baara la e mana fɔ a ye k'a ka min kɛ a bɛ dan o ma a tɛ dɔwɛrɛ kɛ k'a fara o kan ko bawo ko jɔnw bɛnbakɛ tɔgɔ de ko a fɔ n ye n k'a kɛ ni min ma fɔ a ye a t'o kɛ sumaworo tun y'o o dabila mɔgɔw nana o ko ninnu daminɛ kɔ tuguni k'a fɔ ko ka jɔnko kɛ mɔgɔw nana ɛɛ forolatagaw ni fɛnw k'olu dabilali daminɛ ka u ta kɛ kungo kɔnɔ sogow nɔfɛ kow ye i b'a ye k'a fɔ sunjata nana faamu o la k'a fɔ ko ɛɛ fɛnkɛ sumaworo kante tun bɛ ka mara kɛ cogo min na ko mara tɛ se ka taga o kɔ ɲa dɔ ma o la ale nana ye k'a fɔ bɛnmakan min kɛra n'o ye u bɛnna ko min kan kurukanfuga lajɛ kɛnɛ kan ale nana olu lawaleyali ale nana tagabolo dɔ ta o kama n'o ye régime politique dɔ ye an b'a fɔ min ma ko diyagoya o la diyagoya o ye mun ye o la n'a bɛ fɛ ko min ka kɛ a bɛ mɔgɔw nɛgɛn fɔlɔ a b'u diya don u yɛrɛ la fɔlɔ k'u k'a kɛ n'a nana ye k'a fɔ k'u tɛ ka sɔn a kɛli ma a bɛ sɔrɔ o la ka ko latɔn u la walasa u ka o kɛ a nana fɔ ale ka mara kankeya ma o de la ko diyagoya sumaworo ta an y'o ɲɛfɔ aw ye k'o tun ye goyagoya ye o la sunjata ta nana kɛ diyagoya ye ni ale y'aw nɛgɛn diya la n'aw ma sɔn ale bɛ goya di aw kan o la ale y'a ka mara kɛ o de cogoya la i b'a ye k'a fɔ Sunjata de nana a fɔ a ka diyagoya o ma ale ye définition min di o la ɲɛfɔli min di o la o de ye a y'a fɔ k'a fɔ ko hali ni bɛɛ jɛra ka bɛnmakan dɔw ta ko ka a lawaleya ko n'i m'u karama k'u u bila u ɲakow la tuma dɔw la ko u tɛ o kɛ u sɛbɛ la o rɔ i b'a ye k'a fɔ ale ye définition min di bɛɛya ma n'o ye démocratie ye o de ye k'a fɔ ko bɛɛya n'o ye démocratie ye k'o ye mirindi gɛngɛnni de ye walima mirindi karamali de ye k'a don a nafa sɔrɔ siraw olu da la walasa a ka se ka nafa ɲɛ a yɛrɛ i b'a dɔn nin de la k'a fɔ ko démocratie ko fɛn kura tɛ an fɛ yan a ɲɔgɔnnaw tɛmɛna an fɛ yan i n'a fɔ an bɔra ka nin ɲɛf'i ye cogoya min na o la an bɛ fɛ ka min f'i ye an ka kuma kundon na aw k'a dɔn k'a fɔ ko misi kɛmɛ bɛ gɛn bere kelen de la nka mɔgɔ kelen kelenna bɛɛ lajɛlen na a gɛngɛn bere de don n bɛ fɛ ka mun fɔ nin yɔrɔ la demokarasi universelle tɛ yen système de gouvernance tɛ diɲɛ kɔnɔ min ye universelle ye k'a fɔ ko fɔ jagoya ko bɛɛ k'a ka mɔgɔ mara n'o ye k'o ka sira sɔrɔ ko mɔgɔw ka hɛrɛ sɔrɔ o kɔnɔ o la bɛɛ lajɛlen ni a ka demokarasi de don bɛɛ lajɛlen ni a ka mara kankeya de don an'a ka système de gouvernance de don o la an bɛ fɛ ka nin de ɲɛfɔ ye i k'a faamu k'a fɔ Démocratie ale ni dictature fɛn kura tɛ an fɛ yan i b'a ye k'a fɔ Sunjata y'a ye k'a fɔ ko démocratie dɔrɔn tɛ se ka jamana mara n'o ye bɛɛya ye ale nana démocratie ni dictature fila olu basan k'u ɲagami k'o kɛ a ka mara ye n'o ye diyagoya ye ka se ka jamana la lafiya ni o ye fɔ mɔgɔw tun b'u dogo k'a fɔ ko Sunjata ye Sumaworo ni kan duman de o kɔrɔ ye mun ye ko sumaworo tun bɛ min da u kan ko sunjata bɛ o ɲɔgɔnna de da u kan nka a b'a fɔ ni nɔgɔya ye a b'a fɔ ni nɛgɛnni ye a b'a fɔ ni mɔgɔw ja donni ye u la o la ale ye nin fila de basan walasa a ka se k'a ka o waati mɔgɔw mara ka se ka ɲɛtaga sɔrɔ o la bi ɛseke an jagoyalen don k'a fɔ ko an ka baara kɛ ni demokarasi eropɛni ye wa walima an ka jagoyalen don an ka baara kɛ ni demokarasi siniwa ye wa bawo i b'a ye demokarasi bɛ sini u bolo u ka cogoya la demokarasi bɛ erɔpu bolo a ka cogoya la demokarasi bɛ azi kɔnɔ u bolo u ka cogoya la o la i b'a ye k'a fɔ demokarasi wala dikitatiri fɔrɔmu kelen t'a la ka bɛn sigiyɔrɔw ni mɔgɔw cogoya ma o la e fɛ nin demokarasi ninnu an bɔra ka min ɲɛfɔ sisan n'o tɛmɛna an ka dɔfɔ kɔnɔ o de bɛ ka ɲi an ka jamana ma wa walima demokarasi eropɛni min bɛ k'a fɔ o de ka ɲi an ka jamana ma o bila kɔmantɛri la i ka an ka jajuru in lajɛnsɛn an bɛna tila ka na manden an bɛna na o ɲɛfɔ i ye an ka video nataw la an b'a fɔ ko k'an bɛn jajuru nata a y'a aimer k'a partager walasa bɛɛ lajɛlen ka se ka kɛ an ka dɔfɔ kɔnɔ marakankiya belebeleba fila min tɛmɛna n'o ye soso famala ta ye ani manden famala ta bɛɛ lajɛlen ka se ka kɛ o kibaruya ninnu kalama cogo min na an b'a fɔ ko k'an bɛn jajuru gɛrɛ